ndiulule chimodzi i love you Nda- ndangokuonani apapa ndakukondani kwabasi inu ndinu anthu abwino sindikunena izizi monga oti ndikusangalaseni inu ndinu anthu abwino the discipline that you have shown here zasonyeza kuti anthu awa ndi anthu aulemu anthu anzeru anthu amene chitukuko atha kuchiyendesa bwino okha ndiye ndikufuna kuti aliyense wa inu payekapayeka mu mtima mumve kuti ineyo ndikuti aliyense wa inu mulungu amudalise ndikuti zikomo chifukwa chobwera pano mawu ena ndi onena kuti tikamati odya zache alibe mulandu munthu ukamadya zako umakhala pa mtendere ndikuziwa muli anthu ambiri m'midzi usiku amazuka okha ndikumadandaula kuti kodi ndika mawa ndikatuluka nyumba muno ndidya chani mwana kuti apite kusukulu mavuto ndikuziwa bwanji inetu

zokapila madzi nyumbamo mayi akafuna kuphika timapita ine ndi abale anga kukayang'ana nkhuni nkhunizo kuti ziyake zimatenga nthawi kuti ziume pali ine pano munthu sangandinamize kuphika nsima ndimadziwa kuphika nsima pali ine munthu sangandinamize kusefa ndimasefa kusuka mbale ndimasuka kuchapa kukolopa chifukwa chani kumene ndikuchokera ndiye ndimadziwa kuti anthu amene abwera chonchi ndi chikondi chenicheni kubwera pano kupanda chikondi ndi mavuto amene ena muli nawo simukanabwera pano simukanabwera mwabwera pano chifukwa cha chikondi osati chakuti ndakuchitirani zabwino iyayi ndikunena monga ine ndi odya zace alibe mulandu tikati mp kapena khansala ndi anthu ofunika akalandira ndalama ku boma monga pakati pano boma likupereka ndalama zokwana 200 million cdf zothandizira chitukuko cha mudera, constituency, eni ake amuderalo eni azidziwa kuti ndalama yagwira chakuti yagwira chakuti yagwira chakuti, transparency and accountability. Anyamata amene angokhala osagwira ntchito, ine ndagwira ntchito ku ADRA zaka 25. ndimachoka ku Nsanje mpaka nako komwe ku Chitipa kupereka ngongole kwa anyamata azimayi azibambo kugawa chimanga kugawa fetereza ndiye munthu ndimamudziwa munthu mukampasa zimene iyeyo zikumpangisa kukhala waufulu amakhala munthu wosangalala wosekerera kutha kudusana ndi munthu atakwiya kuti kodi uyu ndayambana naye chani ayi mavuto ndipo mmene kuli anthu amene akuvutika amakhala ambiri aukali osaganiza bwino koma munthu ukadya bwino zovala uli nazo kupita kutchalichi kapena kumzikiti mafumu mulinawo pa mtendere mumakhala bwino ndiye tikamati odya zake alibe mulandu each individual aliyense payekha payekha azizifunsa pakhomo panga ndiye moyo wanga pakhomo panga ndiye moyo wanga chifukwa tikachoka pano aliyense akalowa mnyumba mwake mukapezamo chani that's the question aliyense Nthawi zina timanyada ndi zipani, chipani changa nchakuti, chipani changa ndichakuti. Alright, komano munamuona ma- mkazi okwatiwa ndi mamuna wa galimoto, koma mkaziyo galimotoyo sayikwera. Sikhala ndi tanthauzo. Those donors anatibwezera fertilizer kuno singafike, koma mmaona ndikugawa minda, ndimafika pamunda

ku adra ndinali director ndimayenda maiko osiyanasiyana koma ndinapeza chimodzi ndayenda mwambiri maiko ambirimbiri ndachita zambiri pa dziko lapansi koma ndapeza chimodzi kunena kuti ungalemere ungatchuke koma ngati iweyo si daliso kwa anthu ena zili chabe Mmene tikunena pano mukuwona pano tabwera ndi asilikali tabwera ndi magalimoto ambirimbiri ine vice president koma siku lina zonsezi zikumana mwina ndizakhala pakhonde kumauza ana

I chose you to be vice president unapanga chani koma ndi kuwauza awa kunena kuti anthu awa si anu anthu awa ndi a mulungu akakhala mnyumbamo azipemphera kuti zikomo ambuye munatilengera mayi awa akutithandiza koma tinamusankhiranji uyo tinamusankhiranji uyo ndekuti mwatembereredwa mafumu athu awa ayenera kumalemekezedwa chifukwa mafumu nawonso amakhala ndi zosowa zawo kuno tikufuna kusakhale kansala yekha kukhalenso mp mp yo

zizikafika kwa wanthu vuto lina limachitika nawo akuluakulu achipani apapa zinthu zambiri zimathera apa pofika kwa wanthu awayiwa Mulungu eka tikayamba kugawa fetereza osanena kuti uyo ndi wa kongeresi uyo wa dpp uyo wa Na odya zace alibe mlandu. Tikakupatsani zinthu, mupatse aliyense amene angathe kulandira, bola ali munthu, osatsatira za chipani. Odya zace alibe mlandu, alibe mlandu ndi chipani china chilichonse. Tifuna tikhale mu mtendere ndi chipani china chilichonse, ndiye popereka zabwino osasankha mulungu kumwamba akamavumbisa mvula amavumbisira kwa aliyense ndi ochimwa omwe ndiye i want inuyo chonde mukakhala kuno mukuyimirira mulungu mwini wace mp akuyimirira mulungu mwini wace tigwirire ntchito anthu awawa ndikuwaona azimayi avina apapa ndiye ndimazifunsa funso kuti taonani azimayi awa akuyimba nyimbo akuvina akuvinira ine zimenezo zitakhala daliso kapena themberero ndi mmene ndichitira ndi inu chifukwa zimene mukuchita apapazi sikuti ndinu opusa ayi koma mukusonyeza chikondi ndiye tikamachita chipongwe kwa inu ayi kunali bwino tikati tisakhale pa maudindo mwapempha nsalu mwapempha ma t-shirt nsaluzo zikufika usiku pano ku Mzuzu mukamabwera ndi mp yo muzatenge muzawapase anthu kuno kunoko tikamati chitukuko pali chitukuko chimene boma limapereka molingana ndi ma- ma- ndondomeko malawi 2063 kuti tifuna tipange chani Malawi muno. Tili ndi agriculture, tourism, marketing, manufacturing zimenezo boma lizichita, likuchita koma MP ndi councillor azipanga zinthu zoti anthu azidabwa kuti ee kodi izi akuzitenga kuti izi chifoneka kuti ntchito yanu osati amaboma kuti Boma sitalipase, boma sitalipase. Mitu ili kuti. Mulembe ma proposal. Nkhani za madzi. Mukapanga training imeneyoyo. Aliyense amene ayimirire chipani cha UDF yake. Sitifuna kungoyamba ntchito. Bene kuti ho andisankha.

koma muzifunsanso kuti kodi mfundo zimene akulankhula ndani ndapereka chisanzo ku Nkhata Bay kuti mayi awa ndiyesere ndinene kuti yesu ndi wabwino yesu ndi wabwino nthawi zonse ndiye mundipeze ndinu amene timayankhayi

mfundo yoti yesu ndi wabwino ndiyoona palibe amene akakane koma akulankhulayo ngati akupanga za usatana mungamuyankhe ndikuziwa kuti pali ena andale azibwera ni mfundo zongokopera zongowerenga osachokera pansi pa mtima ndiyene ndikufuna ndikupempheni kuti pa 16